mafutawo ndikulipira ndine ndiye akuluakulu eh? muziziwa kuti mukamakhala ndale sikaliya ya anthu ena ake ndale sizopanga anthu ena ake ndale si entity yapaderadera iyayi musinthe perception yanu mukama- mukamakamba za ndale muziziwa kuti ndale zija ndi zomwe zimapanga handle ma affairs a moyo wanu muziziwa zimenezo ndiye izi zomanena kuti ayi ine si wandale ine si wandale uyuyu anajoyina ndale eh, ndi wa dpp ndi woteni ndi woteni muziziwa kuti ndinu anthu opusa kwambiri ndinu anthu opusa ah, amene amabwera pa, pa facebook kumangotukwana muziziwa ndinu anthu opusa chifukwa ndikamatukwana munthu ndimatukwanira ziti osati inuyo tu makape inu amene mumaziona ngati ni wandiramani faka ku malawi kwazaza makape nake oti amaziona ngati kuti ndi madolo chifukwa ali mkandalama ndiye amabwera kumanyozesa ine sindimakamba ndi inu ine ndimakamba ndi amalawi amene akuvutika chifukwa ine mavuto ndikuwatani ndikuwaziwa ine ndikamatukwana muja ndimakhala ndikupangira ziti tsono mukuona ngati kuba kumene ankaba mcp kuja kuononga kusakaza kuja ndalama zake izo zikatengedwa kuti zokonzera ziko ndalama mukazitenga kuti Ndi- these are the measures izi ndi ndondomeko zomwe ziko liyenera kuchita chifukwa ziko laberedwa trump mmene ankalowa 2017 anapeza obama wamkonzerakonzera zinthu eti boma la dpp litalowa eti mwinanso simumadziwa inuyo boma lita, la dpp litalowa kunalibiretu ndrama mboma inali mmanegative negative billions mulibe komanso muli chingongole muti tsono mukuona ngati inu ndalama zoti boma liyendesere ziko lizitengapo ndiye ndikamakuuza ndikunena kuti akuluakulu let's be involved chifukwa zopanga za anthu amene wawa zimakupangani affect hayi ayi chitsiru chimene chimangotukwana pa facebook akuluakulu kumaganiza kunena kuti anthu osaukawa hmm? ndi amene amapanga pay tu sindinakuuzani kunena kuti anagwetsa ndege uko. koma ndegeyo eti mutayilipirire ndinuyo kuti ayigulenso ndege ija amaononga kusakaza zinthu zokuti pambuyo pake mutalipire ndinu ali ngati munthu wina uja yemwe amapita ku restaurant yodula ndikukadya idya kumene kuja chimene akufuna kumwaimwa kupanga panga zonse bill kukusiyira ndi kuti ulipire ine ndili america atu ndimakhala simple life easy ntafuna ndingati kungolema kuti awawa ningowasiya zawo zimenezo koma ndimati ndikakhala kuganizira anthu amene akusa- osauka mmalawi that's why i do what i do ndi amene mmanyazitsa inu ndi zimenezi sono mukuona ngati boma likonza bwanji zinthuzi ndi a dpp sindinakuuzeni kunena kuti a mcp wa musasiyesiye chifukwa blame muzipangidwa blame ndi a dpp muziblemedwa ndi inu mavuto achani mcp Ndiye kodi kwenikweni chikuvuta ndi chani kupanga kesi yeniyeni ya embezzlement kuti mwinako boma libwezeko kena kake a mcp wa anatenga zonse ndi abisabisa asungasunga cholinga afuna azipanga sabotage dziko lija liu- liwawidwe lionongeke chifukwa ndalama zonse zili ndani zili ndi iwowo ndiye mukangowasiyasiya pa ndalama pokhapo zanu zimenezo muyiluza ineyo ndikamanena kuti mangani sinena kuti muzingobweretsa tim- timilandu topusa apa eh, kumangomanga kupusa iyayi tabweretsani milandu yeniyeni apa ya ndalama anthu azilowa mu prison inu simukuona kuti amalawi ndi amene azilipira zinthuzi ndi muzingo muzingo iya iya iya iya akuluakulu akuluakulu mwina inu you don't understand mavuto amene inu mutakumana nawo chilichonse chidula chilichonse chidula patini nde taganizireni munthu osauka nde ndikamatukwana eti muzindimvesesa muzindimvesesa ine si wa misala ya i don't need your attention sindimafuna ndalama zanu sindimafuna mulalo yanu sindimafuna kena kalikonse tangomvesera zimene ndifuna kukuuzanizi mpange zili a mcp wa musasiyesiye mukangowasiyasiya zanu mavuto amene mukukumana nawo panowa ndi chifukwa cha mcp osati chifukwa cha a mutharikatu kapena a dpp ayi iwo angofuna kukonza zinthu koma pokonza zinthuzo muzipwetekeka ndi ndiye bwanji mukupwetekekawo ena ena amene apanga zinthuzo amangidwa azikhala ku prison at least mtima wanu uzikhazike pati kuti chabwino amene amene akutizunzisawa ali muti koma akuluakulu muzingozunzika zaka kumangopita achakwera ali ndi zimanyumba ku jamaica ku cape town ku britain ku dubai Ah, a gotani hara ali ndi zindalama a vitumbiko mumba anagulagula zinthu a- a nick chakwera akukhala mwabwino eyetu osewa colleen zamba zikumuyendera moses kunkuyu ndi uyo ali apoyo chimwendo banda ndi ndiyeno inuyo mukuona ngati kunena kuti

nde muzimvesesa kuti o jb uja anka- an- ankatukwanira chione ankatukwanira chione hmm? munimvesesa ndi zinthu zovutatu izi ndi zinthu zovuta nde inu a dpp tamamanganizeni kumeneko asatuluke milandu ya- ya- ikha- izikhala ndrama belo izikhala ya mamiliyoni yosati masewera

ndalama zija akubisa maakaunti akusuntha eh? umafunika pompaja kugwirira pompaja ba kufirizatu maakaunti sachibwana yayi sachibwana yayi there's no way amalawi azilipira misonkho ngati imeneyo mafuta atuso pene popo anthu amene ali, ali responsible osamangidwa ndalamazo osabwezedwa iya iya iya iya iya tamvereni chisoni amalawi tamvereni chisoni amalawi eh faka muli pano okhatu mwina mmaona ngati kuti kunjaku kuli anthu amene amakuganizirani ah kuli malawi uku ayi ndikukuuzani nde ngati nokhanokha simumakondana muli pamavuto palibe amene amakukondani palibe amene amakukondani ndi ngati nokhanokha simukukonza zinthu zino nokhanokha kukhala ndi kukhala nokha ndi ndi dignity ndi kutenga initiative kunena kuti malawi uyu ndi wathu Hmm? tiyeni tikonze tithane ndizi tithane ndizi palibe amene akubwera kuzakusa- kuza- kuzakuthandizani ndiye mumaona ngati kuti kunjako eti kuli anthu ena akumakuganizirani kapena kuti malawi matters malawi doesn't matter kunjako Malawi doesn't matter. Kunjako. Chifukwa chani? Ifeyo. Sitimazikonda tokha. Ziko lilonse lapansi lili busy kuzitukula chilolo palokha kunena kuti lioneke kupatula Malawi. Malawi anthu amangomenyana amangoberana katangale kupondana kuwombana ii okhaokha okhaokha nkumakumananso mtawuni muja nkumasekererana kukokerana pansi amwene dziko Hmm? anzathu ali busy kuzimenya okha kuti azibigidwa panja eh, I'm from chaku I'm from Nigeria hmm? mkamwamu ngati kuti muli ma muli one ton ya ujeni ya njerwa akamayankhula mu Nigeria koma kutchukatu dziko lapansi nyimbo zawo zosamveka man amene akuyankhulira mulungu ngati munako wachimizimizi A- amene wanda amene akutchuka pachikopa chifukwa chake ndogwirizana ndogwirizana dziko malawi simanena kunena kuti tiyeni tipangeni tiyeni tipangeni sacrifice anthu awiri folo kuti tipulumuse dziko ayi timaliika dziko lija pamoto kuti tipulumuse anthu folo akuluakulu titapanga sac- sacrifice achakwera titapanga sac- sacrifice chimwendo banda titapanga sacrifice kunkuyu titapanga sa- sacrifice kagulu konse kamene kamabawa for the sake of malawi malawi will benefit will prosper koma tikumusiya pamoto malawi cholinga kuti ti- ti- ti- tipulumutse achakwera achimwendo akunkuyu ndi ndi zimenezi ndiye bottom line ndikuti ndalama zomwe bwenze tikuzifuna ndi zathu do you know kuti kumalawi kuli anthu angati amene a- a- akhala zaka zaka zaka zaka akulipira misonkho kugwira ntchito mtawuni muja every day amwene 40 years ali pa kampani mudzeni anthu angati misonkho yawo kumangodyeredwa misonkho yawo kumangodyeredwa nde chitukuko osachiona mtawuni muja munthu kupita kuchipatala kuja akugwira ntchito rukuru osampasa mankhwala zinthu zangoduladula mwene koma munthu msonkho akumudula so msonkho amene muku- mu- msonkho amene mukumadyera amalawi amenewa thukuta lawo magazi awowa

ku government ameneku mu account onse muli ma negative billions account iyi negative billion account iyi negative billion olo one tambala mboma ndi momwe ngati kuti mmene uzikhala kuti mmasekerera bwanji anthu ku malawi mmalolera kamunthu kamodzi kopusa kakuonongeni nonse iye nde moyo wake ndiofunikira posa wanu inu ne muzivutika magulu magulu moyo wanu moyo wanu nde supanga matter muzivutikatu ndikukuuzani ndikukuuza muzivutika ndipo ndikungomva ine chisoni chisoni chikuti isha tipanga bwanji all because mukufuna kuti mcp izipitirirabe ndale zizipitirirabe iyayi iyayi iyayi. what am i saying kuyambira leroli mukazampeza munthu wina akunena kuti ine ndale sizimandikhuza ameneyo ndi chisiru kwambiri ndi chisiru kwambiri chifukwa ndalezo zikupanga chani determine

manganya a- a- yeah, achina ujeni achina achina um, the dc mm, achina namiwa akamabwera don't blame them because they are trying to tell you you know guys tintonena anthuwa gone are the days when eh, mbc inalipo imodzi yokha kuti kuti munthu umvedwe um- umakamvedwa pa mbc pano with facebook anybody can report any, anything so ifeyo nga- ngati iwe uli ndi uli ndi facebook account you can report something and people can see awareness Eh, you know, masiku ano somadikiraso kuti eh, eh, eh, eh, ti- ti- tikaonere pa mbc mwakuti nkhani yafika kale kuti pa- pa facebook magaya ajambula kale filimu ali nayo video nde take advantage of facebook eh? kumayiuza zabwino osamalola ma criminals walk free ku malawi kuli manda miyanda miyanda ya anthu ophedwa ndi anthu okuti mpaka napanopa olo ndende ya tsiku limodzi sanakaionere that's why kuphana ku malawi kwa easy because iweyo umatha kupha munthu azingoti kayakaya kuomba ndalama iweyo pa, pa kampani mto kuomba ndalama amangoti abasi ntchito yatha nde zimona- zimoneka ngati kuti zinthu zije zilibe makonsekensi aha ningoomba apa nkhani itani ita chifukwa ndikagu- ndikagula apolisi ndikagulaso chaninso maloya ndikagulanso wina wake kumpasa ziphuphu mlandu uja akautani akauphiphiritsa why are we so corrupt amwene munthu amatha kupha munthu nkumamva kuti anthu akuli- aku- akulira "Ii, sopano sopano akupeza moyo anthu aja "Ii." iye ujatu akuti basi wakalandira ndalama ija amani mm, basi amwene zatha waiwala kuti ukuku munthu anani munthu anaphedwa ndalama zinabedwa za boma Eh, muli panyatwa muli panyatwa asati masewera ndiye apa pamene kupati tipangeno mavili nchonena kuti hmm, tionetsese kuti anthu amangidwe ndalama zibwezedwe full stop and that dpp musaone ngati mmene munavotedwamo you don't need anybody no more ah basi dpp ikonza zonse iya iya ikukuuzani it needs a team effort hmm? ndiye musamazione ngati just because mwalowa mboma simungamabwereso kuma- kumatimvera olo kumapanga nafe interact olo kumatigwirisa ntchito munjira ina yake chifukwa muli mboma zinthu zikuvutani chifukwa zangoyamba kungoyamba chabe mcp wa akukonzekerani ndalama anaba zija ali ready kuzitani kuzilowesa kuku- kusokoneza a mcp amadziwa kugula anthu a mcp amadziwa kugula anthu ndiziwa zimenezo ndiziwa zimenezo ndiye mavyete alibe ntchito tinalowa mboma we take it from here no you still need us muli ndi maadvisor kumeneko kupangana advise komano mulibe advisor wangati mavyete choncho okuti azikuwuzani mbali ina ya society yomwe ili yofunikanso kwambiri yomwe ili perspective ya anthu achani achinyamata kuti achinyamata akuti bwanji zinthu akuziona bwanji Ndiye musaone ngati just because mmene mwalowa mbomamu you don't need us anymore or you don't have to recognize. Chifukwa ndizodabwisa kuti olo ni munthu mmodzi wakuti dpp kuthokoza. Angothokoza ni munthu mmodzi awiri. Ena amachita kundiyimbira foni konkuno kwameneka konkuno. Eh amwene amwene tata tapanga ni mwangu tata tata please please please. please. chongolowa mboma zi zi amwene akuona ngati kuti basi mmene ateremo akonza okha zinthu zija sakudziwa kuti iyi zinatenga team effort ya anthu ambirimbiri kubwera pamodzi kuti mutani mulowe mboma it wasn't just you a lot of people played a part in this ndiye ndikumaonanso kuti kwambirinso ku dpp kuli kamtima kunena kuti ah basi ndife ndife ndife ndife mwaiwala kuti panali anthu ena ake omwe anathandizira kuti mutani and you need their perspective it's, it's necessary for your survival because 2030 a Mutharika sakuyimanso ndizo zimenezo ndeno panokha mungaziyike kuti mpaka muzavoteredwe that's why mcp ikunena kuti tani ilowanso ndiye panopa tiyeni tizipanga za panopa komanso tiziona kuti how do we move forward teremu ya ujeni ya mutharika ikatha zinthu zikhala zili bwanji chifukwa mcp a- akukonzekerani you still need mavyete i'm telling you you still need, need, need mavyete nde mutual respect, a simple recognition, a simple thank you can go a long way and, and her DPP. Kuimba phone, kuimbira nyamata, hey, ase, tamu, tani tokozereni kwa JB. Is, komano, loni mundu mmozi kutokoza. only munthu mmodzi kupanga acknowledge amwene sindikunena kuti mu- mundipase mpando mundipase ndrama ayi komano kudabwa kunena kuti olo even thank you kulephera kulephera amwene kulephera amwene ali iwe osakupanga acknowledge ya koma kudabwa a- a- osadziwa zoti pamawa apa azamufunaso munthu kuti munthu yemwe uja pano akunyozesa iya iya iya iya iya ndikukuuzani ndikukuuzani zinthu zifuna kugwira ntchito pamodzi pano nokha simungazikwanise and mmene mwalowa mboma musaone ngati kuti mmene zinthu zili ma dynamics azasintha hmm? ija ndi malawi oho anthu omwe amene amati mcp mcp mcp muzadabwa kuvoteraso mcp iyo yomwe ija ngati simuchenjera ngati simuchenjera ndiye mungamaona ngati kuti simukundifunanso pano eh mmati mmati muku- mukumisa the big point because ife we play a long game ife sitikungoona za 5 years izi ya ife we are looking beyond this that's what we are doing ndiye ngati mufuna mukhale limodzi page ndi ife anthu amene tikupanga build

yakonza ziwembu chifukwa ili ndi ndalama inaba ndalama kubisa anthu aja anakonzekera atu tikaluza ndalama zose tatenga eh, ayambira wani tikanyiranyira tikapakapaka manyi makoma tionongaononga zonse tione kuti ayamba pati mitano yake nimene yontu ndi mukangwasiyasiya mukangwasiyasiya mcp zanu zimenezo tifa tione ma properties yo mukulanda tifa tione magalimoto yo akulandidwa eh, investigation zeni zeni osati kuti zomwe akumapanga a- akachamba apo zomwe angokamba za donald trump no akachamba munaonesa kuti no ndinu anzeru tapangani investigate milanduyi tapangani investigate magalimotiwa galimoti ili mzina mwa ndani inalowa bwanji mdziko muno we want to see those things being repossessed nde osamangoti hey, ndine kachamba ndine kachamba basi zomwe mukupanga mungopanga uh, ripoti zinthu zopanda pache milandu yeniyeni simukupanga ripoti ya mulandu wa chilima zero milandu yakuba ndalama zero mulandu wa allan witika zero

with genuine care ndikukuuzani ndikukuuzani nde mukamapanga zinthu zokuti desperate times desperate measures yeah yeah so become gangsters go squeeze the juice out of mcp

azipita m'misonkhano azipanga ma press conference aziyankhula yankhula mukasiya faja mukasiya faja hmm? iya iya iya iya ndiye kwambiri ndinakakondwa ndale za kumalawi zitasintha zitasintha you deserve better Hmm? mwalira kokwana malawi

iwe kachamba ndikupasa assignment investigate all the money that chimwendo has and come up with a case upangeso investigate mene amabera niki chakwera upangeso investigate momwe kolini zamba amabera mupangenso investigate momwe vitumbiko mumba amabera and come up with real cases osati kumangoti hey daddy trump dad, daddy trump iya iya iya iya iya anamiwa chimozimozi yambani kubweresano makesi mwina bomali likuchedwa ifeyo tingathe kumapangano zisamani as the public we are able to what to sue so ngati boma likulephera tiyeni patokha tiyeni tiyeni tiyambe kuwa kuwasumira a mcp by using what evidence based osamangoti mcp imaba ndalama imaba ndalama we have to see the structure we have to expose the structure because if you don't expose the structure azibabe but tifa tidziwe kuti kuti mmaba mukamaba mmaba bwanji osati kuti kumabisa kabedweko chifukwa inunso muzagwiritsa njira zili iyayi expose the ways of how anthu amabera ndalama

expose uh, chimwendo banda kuti pro- pro- maproperty onsewo anatenga kuti in four years magalimoto onsewo anatenga kuti tiziziwa ndiye mainvestigator nkhani zikazi kuti paka pa facebook mungosewera pakukhala nthabwala Face- facebook is a powerful tool let's use it Let's use it. It's very powerful. Anthu mabwera pa, pa internet pa kumasewera. Masewera ma video game. Maonera ma reels anthu anzanu pa, pa, pa internet pompa akupanga mabili. Pa internet pompa anthu akuphunzira zambiri. Pa internet pompa anthu akupanga zizore. Ndiye Malawi pa internet sipo zangosewera ya. Pa Facebook pazikhala pamalo pothandizira malawi osati kuti zaka ndi zaka zingopita tizingotumiza ndalama monse tinayambira muja kutumiza ndalama ku malawi hmm? kulephera kugula munthu kunoko kachena kalikonse kulephera kugula kum- olo kumanga kunoko kena kalikonse

mukuopa chani mukuopa ndani amwene ukapolo kuli bwino kufa that's a real man hmm? a real man only dies once but a coward dies many times ndiye amalawi mukufa tu kambirimbiri ma coward it's time we put a stop to this this nonsense of looting kubera kumangoba kumangoba kumangoba we have to stop zizimangidwa zanthu zimenezi mwinaso kuzinyongaso pati kuti ena opusa aza- akamaona aziwa kuti eh danger mwina no amalawi nkumatukuka mwina no ndalama zam- zam- z- zamisonkho zija nkumaona munthu zi- zi- chitukuko mmalawi mati "Ii, amanga nsewu tu apa amanga chipatala tu apa pali sukulu tu apa iyi apa pali chibridge tu apa iyi uku ndalama zam- ziti inuso nkumaona kuti oya ndalama zathu za- za misonkho zija chani tu zimapita kuti koma tata talozani inu ndalama zanu za misonkho zaka zonsezi kuno kumalawi talozani misewu ili kunguzuke kunguzuke zimapotholo kuno ndi uku mingozi kumangochitika anthu kumangomwalira amwene akuti akuti akuti iye pali nthipe pali pali pali pali ujini pali mizimu yoyipa iyayi inu zitsiru takonzani misewu

iwe ona mani area 25 yangofuchirira mani amalawi yangofuchirira mani Eh? kumapanga koma azinzanga wabanja angokalamba mani saizanga angokalamba angofuchirira ali ndisangala pachisanga sepo kumaona anzako munthu akukalamba sakufuchirira mu iwe nkumaona kuti chai zora ah inu inu inu inu inu ayi ayi ayi ayi ayi ayi osamasewera ayi osamasewera mani ine zimandimvesa chisoni mani anyamata a potential mwina asikana okongola kuti ndinkafuireso ndiri kuti kwaona pano ungafuireso asikanaja angothera ato amwene kazi wabwino angofuchirira mani mfana wabwino amwene mnyamata wabwino angoyamba kachaso mani Nangubwira ena ake bana. Ma stress mani ku Malawi. Ndili kamatukwana mutima kati tikuona ziti zimene zijazo kuti she eh, pano amayi aziphatwa apa aziphatwa. Hmm? Ah matukwana Facebook. mulungu atikhululukire ngati amalawi chifukwa ndife anthu opanda pake ndife anthu opanda pake janos janos dpp let's work together let's make malawi better country together let's heal malawi malawi ikufunika healing malawi ikufunika machiso malawi ikufunika chikondi malawi muja nthaka yaguga ikufunika chani fetereza not just nthaka yokhayo the whole malawi needs healing ndi zimayambira one by one as an individual take an, an initiative kuno kuti wapolisi tisunga mgule tikunokoni ndalama ndi mlandu winanso umenewu polisi ikakuyimisa ukangonena kuti tagwirani apa ndi mlandu winanso kuti koma kumalawi bwa akaikana ndalama ndi munthu dziko la corrupt ngati limenelolo there is no rule of law it's just corruption everything you can buy no zithe zimenezo zithe zimenezo mukamgwira munthu akupanga zoyipa mulandu umenewo akakupanganiso offer ndalama mulandu winaso pati kumakana ziphuphu takanani ndalamazo kumakana ndalama takanani ndalamazo tapangani chilungamo ndalama yomwe mukulandirayo anthu 1 million avutika ndi zoona anthu 1 million avutika for just because mumafuna ndalama yoti mukamwere mowa ya ya ya ya hmm? taganizirani amalawi amalawi akuvutikatu akununkhatu amalawi

ndikukuuzani kununkha mwene but nobody cares kunena kuti "Ah, ah, inu chifukwa chani anthu osiwa akutani akununkha alibe sopo ndi dziko limenelolo kuti even sopo wosambira kulibe munthu nkumabanso ndikumangomusiyasiya ndikuti amalaka kugona pa masaka inu amalaka kugona pa masaka mukamagona pa bedi paja si onse agona pa bedi alipo anthu miyanda miyanda mamiliyoni mamiliyoni kumalawi kuja anabadwa mpakana pano kukula mpakana kumwalira osaona nyumba ya magesi osalidziwa bedi la matresi munthu kubadwa kukula nkumwalira munthu pamphasa inu mmakwera ndege mmapita kunja mmatele mmatele mmagona pam- pama- pamabedi otele otele otele md- ii. mukamakhala ndi magalimoto muziziwa kuti anthu akuvutika mani ndiye ukakhala mboma muja munthu kumaba ndalama zezizo iwe umakhati ulibe conscious because the way Malawi alili panopa si om- si munthu zomwe umabera yayi si munthu zomwe amabera yayi ndi munthu opanga zimenezo ameneyo ndi mfiti Tizi- tizimulanga hmm? tizimulanga because ameneyo sakutani sakuganiza mani sakuganiza mani kuli anthu akuvutika ndikukuuzani inu kuti facebook alibe phone alibe tv alibe radio alibe even ine kuti aku- aku- akuuzeni mavuto awo sangakuuzeni ma- mawu awo samamveka anthu amene ndinenapo pena amatani ine madzulo chake ine ndinakhala kuno ndinakhala kumalo kwakuti kunalibe magesi kunalibe madzi kunalibe msewu wa tala buledi samapezeka kuti shuga iweyo wina uka- ukagule kuboma ndikuti ukafika kuboma kupita ndi panjinga ndi 4 hours msewu wa nsangalabwi ngati hmm? anthu kumabwera tsono dala loleni loleni limenelo basi muli basi chili bonge la mango basi angofuna ali ati kabeseni ka mango yu akulimireni Ah, mukufuna be- mango bwanji Ati, basi chakudya Eh, mango mmadya bwanji basi atatu atatu mmamawa atatu atatu masana atatu atatu madzulo basi kugona kumwera madzi ye oti amene kumuona munthu amene kabudula ali mmodzi amene kabudula uja anabwera zimalaya zichani kali litsiro Akam- akapeza sopo iyo kukamchapa kabudula uja ndikuti ayamba akhale kun- kunkuluma zikuja pa- pamwala maliseche kudikira kuti chani kabudula uja aume anthu amenewo ndi amene ndima- ndimayankhulira ineyo osati inu a m'town anthu onjoya moyo anthu ophaka life Eh, oti mmabwera apapa kumango- kum- kumangopanga jaji amene akufuna attention eh, makuti makuti makuti because you know you have never been sh- through shit mavuto simukuwadziwa chilichonse kwa inuyo ncha easy makolo wanu anakupasani pasani zinthu simunavutikire mabwera apa ma- moyo uwu anthu akuvutika anthu akuvutika ndi mmene zinthu zalili muno anthu avutika mmabwera ndiye tikuona paja timakhala tikuonera ziti ndiye tadzimangeni zambiri tadzimangeni inu mudzitsekere makiyi mukaponye ku Lake Malawi pakati pa nyanja eh chifukwa anthu amenewa nda afiti afiti munthu sumalowa mboma kuti munthu ulemere munthu umalowa mboma kuti ukonze zinthu ngati munthu munthu amene wayamba udokotala chifukwa afuna kuona chani anthu akutani akuchira

That's why munthu umayenera ukhale nesi because it's not just a paycheck. That person loves to do what they do, serving others, seeing others get better. It's the same as politics. Munthu wandale ndi munthu amene azipanga devote iweyo kuthandiza anthu dziko lako not kuti upange ndalama ulemere no To help the people, the poor people. Kuwathandiza mavuto awo. Koma ayi tikumalola mbava zizilowa mmenemuja. Mukulipira ndinu. Misonkhoyo muzilipira ndinu. Mafutawo muzilipira ndinu. A Chimwendo akulipirirani uje mafuta. A Chakwera akulipirirani mafutawo. Boma ndi lomweli, boma ndi lomweli, boma ndi lomweli, boma ndi lomweli. za zi pano ndi izi tithane nawo amene a- a MCP-wa sa cc ya, thane nawo tithane nawo